ọ mụba akwa ka akwa onye ọbụla tụrụ n'ebe ọbara ọla bụ ọgwụ onye nwee maara ya na akwa ya abịara anyị nọ n'odi naabọ na ndeli abanị nwa wee na-ayọ ọgwụ na agwụ tinye aka n'ọgwụ nwa anyị gwọrọ ka ọ dị ile anyị gwọrọ ọgwụ amoosu ebe nwa anyị gwọrọ ọgwụ maka ndị ji anyị ụgwọ ka fa kwụọ anyị ụgwọ na anyị nwa adọgo fa aka na ntị ihe nne ekwela ya eh, emegharị arụ iju oke ka ọ si n'oke abụ iju oke abụ ọ si n'oke nkwọ wee sị na ụnụ mazi nke ka mma ise ise maka na onye zọkọrọ okpolu ise ee onye sị na nkịta na-atala ata ya ka nkịta anụ agụụ ụwa nwa ka ọ fụ na nkịta na-ata ata mgbe a na-abala agụ bụ n'azụ maka na anya fụla agụ ya agba ọsọ amoosu nwa na-enye anyị nsogbu na ife anyị na-eme na ọ na-agara aga na-eme nwoke na-eme nwaanyị na ebe afụ unu bịalụ tata alụlụ ọrụ a amoosu ọbụla na-enye unu nsogbu melụ na unu na-agba mbọ mana unu a na-afụrụ ego anya tata ka nya bụ amoosu ya ebi ise o si ikwu nne m o si ikwu nna m ma o si be nne m o si be nna tata ka ọ ya ebi ise ya gwọrọ ọgwụ maka mmadụ nwa mana onye ọbụla na-asụ ọfọ n'isi anyị na amụ na iwiri bụ na anyị anwụ Ekwensu ụkwụ ji onye ahụ ka ọ wee dị ndụ kwuo ihe o mere ise ndị riri ego anyị anyị na-agwọrọ ọgwụ ka amụka- amụ ka fa nwụrụ mana ife m na-ekwu bụ na ụkwụ ya eji fa maka na onye nwụrụ anwụ ama nkwụrụ ụgwọ mana eziokwu ụkwụ jie fa, aka jie fa, nkanka nyanya atụ fa Ise. n'ọrịa ya gwọrọ ọgwụ ise abụ fa yaba nkanka ọya ka fa jụba ese ka a gwa fa n'ọkwa n'ego onwe fa iluli na onye na-aya fa alụ ise wee gwọsie ike amụ ọfọ niile anyị gọrọ n'ọgwụ nwa ife niile anyị ji maka ya wee gwọ ọgwụ ọ dụ ụzọ ọgwụ 7 ọ dụ ụzọ ọgwụ 6 ife niile anyị ji maka ya wee gwọ ọgwụ nwa taa Ekwensu ya bịa tata bịa mezuo ise

maka na ike dị n'awaja na awaja ebuji emeri agwọ mana agwọ na-egbu mmadụ mmadụ nwụrụ n'eziokwu nkịta na-ata ajọ alụ mana atụrụ na-achụ ya ọsọ gbawere agụ na mmadụ ibe ome biznes i chelu na onye ahụ bụ mugu na ọ gụ bụ guy mgbe iwe ya gbawa ụgwọ ya bịa malụ na actor mesị egbuo boss Mana eze. Ee, na boss nwụrụ fim ka na-aga mana actor anwụrọ anwụ Mana eze. maka na actor nwa fim ahụ Fim agwụrụ. so, ife ọma ka anyị na-ayọ ife ọma ka anyị na-ayọ ife ọma meela anyị mana onye ọbụla bu ife ọjọọ n'obi si

ndị na-azụ afịa afịa unu ebido tata gaba maka na ya ekechigo onye bụ amosu wara n'afa na ọnya na-enye anyị isi maka na onye nye gere lab ọwa bụrụ isi na-awa ya ọ bụrụ na ọ ṅụọ ọgwụ isi ọwụwa ya bụ ife ya-ana ọ bụrụ na ọ ṅụsị ọgwụ isi ọwụwa na ya bụ ife analọ ọ ma na paracetamol ọ ṅụrụ abụrọ original one n'ọ fake one maka na lab a na-asịla asị ọ ife afa kwuru ya ka anyị ji wee rụọ ọrụ tata nwa anyị kere amosu nwa ekwu m sị n'ọ tata ka o biri ise ise ekwuru m sị na a gwọsịa ọgwụ mana enyerọ ọgwụ nkwụ malụ na ya bụ ọgwụ ụma mma ndị a mhm. maka na ọ nkwụ ka e ji wee chọpụta okenye eziokwu n'eziokwu maka na okenye ọbụla ekwerọ agwa eziokwu were shot were mmanya anwa jekwukwe n'ụtụtụ ụtụtụ lụọlapịa ya ṅụọ 5 shot ọ na-eweta aka nke 6 jụọ ya ife ahụ ị jụ ya ọ sịrị gị asị ka o kwuo eziokwu ọ bụrọ ya na-ekwu na mmanya na-ekwu mana eziokwu eji m onwe m wee mara bụ na a gwa nwaanyị okwu ya nye uwe ife o wee na-emere oge anyị larị ọ bụla ndelen ka ọ mara aṅụ nye ya ọ bụrụ ya etinye ka ọ mara aṅụ nye ya ọ bụrụ Heineken nye nyejuo ya afọ ife ahụ ị na-ayọ ya eri mgbe ọ ya bụ ọrụ ya bụ ọrụ ife mmanya merụrụ na a na-agụrụ ife mmanya mere ọnụ atọ ọrụ bụ na agụwela anya mmanya ji egbuola anyị ọ gụ ise anyị gọọ ọfọ ka mmadụ nwa ya dụkwa niile ise mana ọ bụrụ na ife anyị na-agọ ọfọ bụ ka ọ dịlị anyị na mma ya bido kịta wee lebe ise na m kwuo sị na paracetamol ya-arụ ọrụ na akarịla two days mana ya asịzi ọ gụ ṅụba ya everyday everyday everyday i wee ṅụọ one week two weeks ọ gụ mere onwe gụ maka na ife ị na-aṅụ abụrọzi ọgwụ nwegosi na ọgwụ akwa ya arụ ọrụ one week two weeks ọgwụ mụ ya arụgo ise
skd papa ndị ọgwụ nwa anyị ji eme ọkanga basoro kunu egbo ọgwụ ise
papa ndị ọgwụ agwa abụrọkwọ Chukwu mana anyị mara ihe oge ibe anyị ga-eme ọ dị mma mana Ise. eze dọkịta na-enye mmadụ ọgwụ abụrọkwọ Chukwu mana ọ mara na o nyewe ọgwụ na ọ ya na ọ ya-adị mma ise. na- na-enye ntu nwa nna agwa anamaya alọbụ n'agụ ya tinye aka ka ọ dị ka ọ dị ise ise maka na ụfọdụ ndị osisi ore test anya bụ ọ bụ ụtọ ọ bụ ụtọ mana ebupụrọ ilo amụ ọla na eze ọla na eze isi esi na nne nwe atọ ọgwụ na-atọ ọkwa ụtọ mana ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọgwụ gbara ọgụ Bawa. ego karịa SKD. ego ọbụla ọgwụ ego ọgwụ ego Ọgwụ ego. Ọgwụ ndị ọgwụ. eji karịa eji ọbụla ugbo ma hmm. skd mana ọ ya-adịla onye ọbụla adreesị ndị ọgụ ise ise
Ajaana Ọba biko gbaa ọgụ ibe na-emere ọba ibe biko gbaa ọgụ gbaa ọgụ ego gbaa ọgụ ndụ gbaa ọgụ ibe anyị a n'ala anyị niile

mmadụ ịnwụ anwụ dị easy mana ịzọta mmadụ ndụ mmadụ na-abụ na-eme na-eme na-eme na-eme na-eme ịgba ọgụ onye ụjọ a na-aba taa asịla bịa asịla bịa labịa mana mgbe ọ ya abụ iwe ọ ya abụ mgbe ahụ ọ nwụrụgo

ise ise sọ na ihe ọma ya-eme kwuru ise na na mụ malụ mgbe ị bịa kwesie nkwa ebe nwa ị go moto rụba ụlọ ịpụtara m ha ya si eri ebe nwa wee gwa na moto m dube o ọ mgbe i ji like chịtara m ke mana eziokwu na ife mmụọ n'ebe nwa mere wuri nne mana ya-emekarịa mmadụ ka ị bụ ife ọma mere gị

ya na ọgwụ nwa ya na-agwọrọ tata awere favour good luck emepe tọn ya oke igbo niile ego igbo na-azụ ego saa aka na ive ọma ka anyị na-ayọ ive dị mma ya emere gị na o nwerọ onye anyị rụrụ ọrụ ive ọma na-emerọ unless na ọ na i jirọ ezigbo obi bịa ma ọ na i nwerọ ive ị na-alụ doonu biko nu ọ bụrụ na i nwerọ ive ị na-alụ abịazikwana be m ka m gwọọrọ gị ọgwụ n'ihi i nwerọ ive ị na-alụ ya bụ agwọzielu gị ọgwụ ọsala ọkụ onye na-agwa ya na akwa nwekwa ive ya bụ omesielu gị ibute ego na katọn maọbụ n'akpati ihe nwa bụkwa scam ụdị ihe ahụ adịrọkwa mma ya mere na ahụ ọgwụ dị ile a ma na nsọ niile ọgwụ dibịa bụ ọgwụ ile dibịa gwọsị ọgwụ ma ọ dịrọ ile ọbụla aja mba na wee biko gbaa ọgwụ ego ive anyị gwara gị bụ ọgwụ ka ị ya-eme

mmụọ na-anụ Ọjị. na ive anyị kwuru ya ka anyị ji ayịrị ụlọ ọjị ka unu je meere anyị ebumnobi anyị na ebumnobi anyị bụ ka ọ dị mma ọjị nyere Ee, na ejeka m ije bụ abụka m ire Ee, ive nwa va ji bịa be m tata ọ ya adị mma ise ive bụ ebumnobi va tata ọ ya adị ọkụma gwagwo ọkụ nwere ive m mere mgbada ọkwa ọfụzụ ụgwọ klaswik aka kee

n'ụwa ndị amarọ ive bụ ọgwụ ma ị na-afụ ọgwụ bụ ive adịrọ mma edozie na-eme na onye arụ adịrọ ọṅụ ọgwụ ọ dị ya mma ive ọma ka anyị na-eme ise ise

o doro igwu bụ ọgwụ na nwunye eji ọgụ ụwa anyị agwọzigokwa n'ọgwụ na ụfọdụ na-agwọzi ọgwụ gbanye ọgwụ ma mụ na-agwọ ọgwụ n'iru mmụọ ya bụ ọgwụ na-arụ mmụọ a na-arụ ya mere atụọ nwu- a- atụọ mmadụ n'udo si gbaa mbọ tụkwa ya n'ogwugwu ya bụ ọ bụrụ na udo egbupụrọ ogwugwu egbuo nya kpatara onye ṅụrụ iyi ya ṅụkwa atịkpa maka na iyi egbupụrọ atịkpa egbuo maka na iyi na-afụ atịkpa na-afụ wee gọọ sị ive niile anyị kwuru tata ya gazie ka anyị si wee kwuo ya.
ise dibịa mmụọ ọpụọ ọ pụọ ise papa ndị ọgwụ
o kuje kuje kuje kujere onye anyị gwara okwu o gee ntị Anyị bụ anyị na-ekwu.
ise Anyị adọrọ ụnụ nke mma. ise